Mungamuthandize bwanji kuti mwamuna wanu akule pa chuma? Palitu akazi ena chimene amaganizira iwowo basi ndi kuti ndichisakaza bwanji chuma cha mwamuna uja chitha bwanji and amamutenga mwamuna ngati kuti ndi ATM where azingokamako mkakawo basi. Iwowo samaziona kuti ali ndi gawo lina lililonse. Kodi mmadziwa zonena kuti mkazi nayenso atha kukhala nawo mu gawo la kuchita bwino kwa mwamuna. Amati financial success pa chizungu. Kuti mwamuna achite bwino ndi system imene imayambira pa anthu awiri. Inuyo ndinu mkazi amene muthanso kukhala manager wa mwamuna wanu, kumampanga manage ndi kumamuunikira. Lero tifuna tigawane njira zokwanira 10 zimene mungathe kupanga kuti mwamuna wanu alemere, achite bwino pa chuma. Chinthu choyambirira, believe in him before the money shows. Azibambotu ambiri amachita bwino pa chuma chifukwa chonena kuti kumbuyo kunali munthu amene anaakhulupirira. Amanena kuti behind every successful man there is a woman. Pa nthawi imene zinthu zisakuyenda, iwo ampeza mkazi amene akuwalemekezabe, akuwapangabe encourage, akumpangabe, kumpasabe confidence mwamunayo, kukhulupirira kuthekera kwa iyeyo. Zimenezi zimapanga fuel consistency kuti mwamuna akhale ndithu ndi mphamvu, akhale ndi mangolomera. to do the work yosaka chumayo azikazi amene amachulutsa kuwakayikira azimuna awo kumkayikira mwamuna it kills motivation faster than failure kumukayikira mwamuna uja kumamupha iyeyo mphamvu zake mwinanso kuposa kulephera chinthu cha namba 2 chimene mkazi angapange kuti amulimbikitse mwamuna wake achite bwino pa chuma you have to create peace at home. Akuluakulu mtendere uja bambo amachita bwino kwambiri akakhala kuti iyeyo ali calm, ndiodekha, ndiokhazikika. Komano kudekha kumeneku kumayambira kuti? Kumayambira kunyumba. Banja lake likumpasa mtendere umenewo? Mkazi wake akumpasa mtendere umenewo? Inuyo ngati muli mkazi amene constantly mmangopanga complain, mmangodandaula, mmangochulusa kumufanizira mwamunayu ndi anthu ena, olo mmamupasa pressure, chimene mungadziwe zinthu zimenezi zimapanga drain mental energy ya mwamuna wina aliyense ndiye chimene chimafunikira ndi kumpasa kaye mtendere ku nyumba kuja chifukwa peace doesn't mean silence sikuti mtendere ukhale kungokhala chete it means solving problems without disrespect sizikudalira kuti mumpange disrespect ndiye kuti mumpasa peace komano you have to respect mwamuna wanu chinthu cha number 3 respect his vision even when it's slow mkazi udindo wake waukulu kwambiri ndiko uh, kumulemekeza mwamuna eti kulemekeza masomphenya ake maloto amene iyeyo ali nawo ma business kaya ndi ma careers amatenga ndithu nthawi kuti afikepo penipeni so kumpang- kupanga support ma long term plans ake mmalo momangodimanda ma instant results paja pali ena amangofuna zinthu zizipsa pompopompo so ngati mukumkhulupirira long term plan yake zimene zimampatsa space mwamuna wanuyo kuti apange grow bwinobwino chifukwa progress ijayo ndi imene ili yofunikira kwambiri kusiyana ndi changuchangu pa zinthu chuma sichimapezedwa mwachangu chuma chikapezedwa mwachangu ndiye kuti pali ma shortcut so there are no shortcuts mu process yopeza chuma chinthu cha number 4 you have to manage money wisely Mkazi udindo umene angapange olo gawo limene angapange kuti mwamuna achite bwino pa chuma ndiko kumpanga support and support yake sikuti is just earning komano tikamanena nkhani ya support it's protecting what comes in ndiko kuteteza chimene mwamunayo akupanga ndikuchibweresa nyumbamo so mukuyenera ngati mkazi muope unnecessary spending azimayi ambiri ali ndi vuto limeneli ali ndi nthenda limeneli kungospenda basi sanapange plani basi ndalama zo zikangobwera kalekale ndifuna ndikagule chakuti mzanga anagula chakuti mwakuti mwakuti so you have to avoid unnecessary spending komanso osampanga pressure mwamunayo kuti azipanga compete ndi anthu ena umoyowu uli very unique aliyense amayenda pa pace yake so muthandizireni mwamuna wanuyo kupanga plan kupanga budget komanso kupanga prioritize ma needs mkazi amene amazimvesesa chuma mmene chimayendera ameneyo amathandizira kuti chumacho chipange multiply chinthu cha number 5 avoid public humiliation and comparison ngati mkazi mukuyenera mupewe kumuchititsa mwamuna wanu manyazi pagulu komanso kumfanizira ndi anthu ena musiye kumfanizira mwamuna wanu ndi azibambo ena makamaka mwina kaya ndi ma ex kaya ndi azibale anu pali azikazi ena amene amapanga compare ah, inunsotu ndiye bola brother wanga akuchita bwino pa chuma e, bolatu uncle anga olo bola azinzanu olo bola ex wanga olo bola ah, ma social media personalities ena ake amene inuyo mmaasirira inu ndiye zikuvutani bola akutiakuti musiye kumpanga compare moteremu mwamuna wanu chifukwa public respect increases a man's confidence kumulemekeza mwamuna wanu pagulu kumamuwonjezera iye confidence amati magazi eti muchichewa cha masiku ano kumamuwonjezera ndithu magazi komano kumpanga humiliate mwamuna wanu kumapanga shrink his drive mphamvu zimamuthera amakanikanso kuti angathe kulimbikira motani chifukwa choti inuyo simukumpanga support and mukumchititsa manyazi chinthu cha number 6 encourage growth not comfort alone mukuyenera mumpange support mwamuna wanunso kuti apange learn ma skills anyuwani kumulimbikitsa mwamuna wanu bwanji mutapanga ka short course kakuti kakuti kachakuti mukaphunzire zakuti zakuti inuyo mukhale mkazi woyambirira kumulimbitsa mwamuna wanu kuti aziphunzira kukamugulira mabuku kumpasa kumdownloadera ma videos ophunzitsa nkhani za chuma or nkhani zopanga improve moyo wake ndikutenga ndikumpasa amuna anga ndakupezerani izi tazionerani kumuthandizira mwamuna kuti apange take timati ma calculated risk komanso inuyo mutha kumuthandizira mwamunayo kuti apange improve discipline yake nthawi zonse osangofulumizitsa kumpanga push mwamuna wanu recklessly encouragement should come with wisdom kumulimbikitsa mwamuna wanuyo nthawi zambiri mukuyenera kuzibweranso ndi nzeru zake chinthu cha number 7 chimene mungachite ngati mkazi kumulimbikitsa mwamuna kuti achite bwino pa chuma you have to be a partner and not a competitor Azimayi ambiritu amakhala opikisana ndi mwamuna pa china chilichonse. Inuyo mukuyenera mukhale partner. Tikati partner ndiye kuti munthu amene ali mu partnership ndi mwamuna wanu. So when a wife competes for control, mkazi akazangoyamba kupikisana ndi mwamuna wake, ego imapanga replace teamwork. Ndiye kuti banjalo simugwiranso ntchito limodzi. Ego ija imatenga toll of your family and this is very bad for every family. Chimene mungadziwe, financial success imapanga thrive where roles are complementary and not competitive. pamene udindo uja mwachita kugawana wina kupanga gawo lina wina kupanga gawo lina osati kupikisana so lero tasiyani kupikisana ndi mwamuna wanu takhalani partner omulimbikitsa mwamuna and not his competitor chinthu cha namba 8 chomwenso chili yofunikira kwambiri pa banja lina lililonse you have to pray for him and with him tazimpemphererani mwamuna wanuyo andi osati kungompempherera kokha inunso muzipemphera limodzi mwamuna wanuyo amuna anga tabwera nti tipemphere limodzi kuti mulungu atidalise zitifewere tenda imene mwawina ija ichite bwino izizi zimakhalanso zofunikira kwambiri andi muzimkumbusa nthawi zonse kunena kuti mwamuna wanuyo is not alone this is very important it fuels a man to do more Chinthu cha namba 9 chomwenso chili chofunikira kwambiri chimene mungathe kupanga kumulimbikitsa mwamuna kuti achite bwino pa chuma, give honest feedback privately. Inuyo ngati mkazi ndinu manager amene mmaona zonse, mukumpanga support mwamuna every day ndi amene mukumpasa madzi kuti asambe azipita ku business. So inuyo ndinu manager amene mmaona mmene zikuyendera. Mwamuna akakwiya sizinayende, inuyo mmakhala mukuona zonsezo. So mmayeneka muzimpasa feedback. Komano feedback imene mumpase bwanji mukuyenera mumpase kwa awiri ku private. Chifukwa a supportive woman corrects in private and praises in public, Mzimayi omusapota bwino mwamuna wake ndi amene amamukhonza kumbali komanso amamuyamikira kugulu. She helps him see blind spots without tearing him down. Mkazi ameneyu ndi amene amamuthandizira mwamuna kuti aziona ma blind spots, malo amene mwamunayo sakutha kuwaona iye akutha kuwaona, osati kumpanga tear down. Chinthu chomalizira cha nambala 10 ndicho stand firm during hard times. apatu ndi pamene pamaoneka mkazi weniweni munga chimene mungadziwe azibambo onse amene anachita bwino pali nyengo zimene anadusa zowawa zovuta zimene anapanga malosi mu bizinesi mwawo ngongole zawapanikiza kulephera pa izi ndi izi komano mzimayi wanzeru ndi amene amakhala steady during ma storms amenewa and no wonder mzimayi wotereyo becomes part of the success story mwamuna akachita bwino amazapanga refer back to the woman kuti inetu ndafika apa chifukwa cha mkazi wanga ankandilimbikisa komanonso zimatha kutheka mwamuna osachita bwino pa chuma ndikumazanenanso kuti sindinachite bwino chifukwa